tsiku loyamba chiyambi
mulungu ndi wamkulu analenga zinthu zonse ndi mawu ake. Tikaona mlengalenga komanso pansi, timatamanda Mlengi, yemwe amasunga dziko lonse, wachifundo ndi wokoma mtima. Zonse zomwe Mulungu analenga zinali zabwino. Zonse zionetsera ukulu wake ubwino ndi mphamvu zake. Mulungu analenga zomera ndiponso nyama zosiyanasiyana, ndipo analenga munthu woyamba kuchokera m'nthaka, anamupumira mphuno mwake ndi kumpatsa moyo. Dzina la munthu woyamba linali Adamu. Ndipo Mulungu anachotsa imodzi mwa nthiti ya Adamu nayipangira mkazi womusangulutsa. Iye anatchedwa Hava. Mulungu analenga mwamuna ndi mkazi ndimo anawapatsa zizindikiro zake zina ndi cholinga choti aziyanjana naye mozama. Iwo anakhala mokondwa pamaso pake M'munda wokongola wotchedwa Edeni munalibe mavuto kapena imfa. Mulungu anamuuza Adamu kuti, Ukhoza kudya zipatso za mitengo yonse m'mundamu kupatulapo umodzi. Ngati udzadye chipatso cha mtengo umenewo, udzafa. Koma tsiku lina Satana ananyenga Hava. Iye anatenga chipatsocho nadya napatsanso mwamuna wake yemwenso anadya. Anachita izi chifukwa anakhulupirira Satanayo osati Mulungu. Chifukwa cha mchitidwe umenewu, ubale wawo ndi Mulungu unasweka chifukwa Mulungu ndi woyera, wochimwa sangakhale pamaso pake. Choncho Mulungu anawaletsa kuti asalowenso m'munda wa Edeni. Anazunzika ndi manyazi chifukwa sanamvere Mulungu. Chifukwa cha ichi, Adamu ndi Hava pamodzi ndi zidzukulu zawo zonse analangidwa ndi ululu komanso imfa. Koma Mulungu wachifundoyo adakonza njira yobweretsera adzukulu a Adamu ku chiyanjano ndi Iye, kuti adzakhale kwamuyaya mu Ufumu Wake. M'Malemba, Mulungu akuulula njira yopulumutsira anthu ku chilango chomwe chinawayenera. kuti awachotsere tchimo ndi manyazi ndi kuwabweretsa ku chiyanjano ndi Iye, Mulungu adaulula gawo lina la njirayi kwa mneneri Abrahamu. Abrahamu anakhulupirira ndi kulemekeza Mulungu, Mulungu analonjeza kumudalitsa ndi kudalitsa mafuko onse kudzera mwa iye. Analonjeza kumpatsa adzukulu ambiri, ochuluka ngati mchenga wa m'mphepete mwa nyanja ndiponso ngati nyenyezi za mlengalenga. Abrahamu anakhulupirira Mulungu Choncho, Mulungu anamuphatikiza pa gulu la olungama namutcha bwenzi la Mulungu. Tsiku lina Mulungu anamuyesa Abrahamu kuti aone ngati angathe kumukhulupirira ndi kumvera malamulo ake. anauza abrahamu kuti atenge mwana wake ndi kukampereka nsembe abrahamu anadziwa kuti mulungu analonjeza kudzampatsa adzukulu ambiri kudzera mwa mwana wake mmodzi ameneyo komabe anakhulupirira mulungu choncho anakonzeka kukapha mwana wakeyo monga mwa nsembe ya kwa mulungu abrahamu anakweza mpeni wake koma mulungu anati abrahamu usampweteke mwanayo ndikudziwa kuti umandiopa ine ndipo wakonzeka kundimvera ine kenaka abrahamu anaona mwana wa nkhosa chapafupi nyanga zake zitakodwa m'ziyangoyango choncho abrahamu anatenga mwana wa nkhosa uja namupereka nsembe kwa Mulungu m'malo mwa mwana wake. Pamene Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima anapereka mwana wankhosa monga nsembe kuti afe m'malo mwa mwana wa Abrahamu, anaonetsera chikondi chake chachikulu kwa anthu. Chikondi chake chachikulu chili ngati chomwe atate wabwino amaonetsera mwa mwana wake. Kudzera mwa nsembe imeneyi, Mulungu anaulula kuti ali ndi chikonzero chodzapereka nsembe kuti afe m'malo mwa mtundu wonse wa anthu. Mulungu wachifundo anaonetsera m'Malemba kuti adzatumiza munthu wosachimwa kuti afe m'malo mwa adzukulu a Adamu kuchotsa tchimo ndi manyazi awo. Mwa nsembe yake yayikulu, adzatsegula njira kwa amene akhulupirira mwa iye kuti adzakhale m'chiyanjano ndi Mulungu. Aneneri anamutcha munthuyu Mesiya. Ananena kuti Mulungu adzatumiza Mesiya kudzapulumutsa anthu ndi kuwalamulira ku nthawi zonse m'dzina la Mulungu. Patapita zaka zambiri kuti iye abwere, aneneri analankhula za zinthu zomwe Mesiya adzachita ndi zomwe zidzamchitikira. Mneneri Davide anati, Mulungu adzalengeza kwa Mesiya kuti iwe ndiwe mwana wanga. Aneneri sanatanthauza umwana wa thupi, koma Malemba amati iye ali Mawu amuyaya a Mulungu, yemwe Mulungu anamtumiza kudzera mwa namwali Mariya ndipo anabadwa monga munthu. Aneneri amagwiritsa ntchito liwu lakuti Mwana wa Mulungu kufotokoza ubale waukulu wa Mesiya ndi Mulungu ndiponso udindo wake monga Mpulumutsi ndi Mfumu. Mneneri adati, Namwali adzaima ndipo adzabala mwana wamwamuna. Aneneri analembanso kuti Mesiya adzabadwira ku Betelehemu ndiponso kuti adzalowa mu Yerusalemu monga mfumu yawo wokwera pa bulu. Analembanso kuti mnzake wapamtima adzampereka polandira ndalama makumi atatu. Aneneri anati Mesiya adzapereka moyo wake monga nsembe. koma mulungu adzamudzutsa kwa akufa pa tsiku lachitatu aneneri adzamutcha mesiya mwana wa munthu ndipo anati adzakwera kumwamba kukafika pamaso pa mulungu ndi kuti mulungu adzampatsa ulamuliro pa mafuko onse ku nthawi zonse zaka 2000 zapitazo munthu wina adakhala pa dziko lapansi amene dzina lake ndi yesu pamene anthu adaona zinthu zomwe iye anachita amafunsana wina ndi mnzake kodi ameneyu ndi mesiya kodi moyo wa yesu unakwaniritsa zomwe aneneri ananena za mesiya kanema ino ikuonetsa kuti yesu anali ndani ndiponso zinthu zina zomwe iye anachita monga zalembedwa m'malemba mukanema imeneyi munthu wina adziyerekeza kukhala ngati yesu palibe munthu yemwe ali woyenera kuchita izi koma kanemayi yapangidwa ndi cholinga choti anthu adziwe ndi kuphunzira za moyo wa yesu ndi kulandira mdalitso umene mulungu analonjeza Kodi Mulungu anagwirizana bwanji ndi anthu? Kodi Abulahamu anayankha bwanji Mulungu atamuitana? Nanga ineyo monga munthu ndingayankhe bwanji?